iwunyechazịa ya n'efere ịgbarie ya iji nwayọọ na-agbari ya na-agbari ya ịgbarịsịa ya ịtanye obere mmiri ị ga na-ejikwe nwayọọ na mmiri ka mmiri ghara ịgafe ya ka ị ghara iti mmakwara n'ikpeazụ n'ihi na ọ bụkwa akamụ ka anyị na-eme ọ bụọkwa mmiri ofe ka anyị na-akwado ihe a itinyekwuo mmiri ị na-elele na-afụ ka o si aga ịgbanyekwuo n'ihi na nke a gbanyere agbanye ma nzuru anyị ị ga na-akpagharị ya nwayọọ nwayọọ na-agwọkọ ya ọnụ ka ọ gbagharịa ọfụma ka ọ ghara inwe nke ga-adị mkpụrụ mkpụrụ na ya nke a ga na-atata dịka anụ ma a na-aṅụ ya bụ akam n'ihi na ejighịkwa anụ ata akam bikonu ị fụkwa na ọ ka rọrọ arọ Etu anụ ọ ka rọrọ arọ ka ị ga-eme ịgbanyekwuo ya mmiri chetakwa na m sị na ị ga-eji nwayọọ na mmiri ka ị ghara ịkwọ aka tiere ọkụkọ akị n'ehihie otu ihe ị ga-amara bụ na ụfọdụ ga na-eme ihe a na-ekirizi world na-agbanye mmiri na-agbanye mmiri mmiri agafee ị na-eme ihe uche gị ga-adịkwa na ya ile ya anya kịta ọ ka rọkwụrụ arọ ka ihe ị ga-eme itinyekwe ntọntọ mmiri ka ị na-etinye ya bụ mmiri ị ga na-ekirikwa ya ọfụma ile anya nke ọma ị ga-afụ na ọ ka rọtụkwere arọ mana ọzi ntọntọ mmiri ka a ga-etinye ya ọ n'oge a ka ndị mmadụ na-eme gịnị eme ihe dị egwu oge ha na-akwado igba akamụ ị hụla ya na ya bụ akam adịla njikere ugbu a ke ihe ọzọ ị ga-eme etu anụ ọ dị njikere ị ga-eme gịnị ị ga-agba mbọ fụ na tupu ị mewe ihe a na mmiri ọkụ gị dịzi n'ọkụ na-asụkwa na-eme gịnị na-asụ kpọtọkpọtọ n'ofe ị ga-agbakwa mbọ fụ na mmiri gị suru nke ọma tupu ị gbanyụọ ọkụ gị buruzie ya bụ mmiri ọkụ jewe ebe ị ga-anọ gbanye ya na akamụ gị ngwa na ị na-agbanyekwe mmiri ọkụ ahụ ị na-akpagharị ya bụ akamụ ị gaghị etikwa ọbara jizọs na nke a n'ihi na nke a bụ akwaa ọkwụrụ ị na-agbanye na-elekwa anya ka ị fụ etu ọ ga-esi wee pụta n'ikpeazụ dịka m si gwa gị n'izizi na nke a abụghọ nke ahụ ọ na-abụ a na-eme a na-eti ọbara jizọs ọbara jizọs nke a bụ akwaa ọkwụrụ ọ bụrụ na ị gere ntị nke ọma etu m si kụziere gị na ị ga-esi gbarie ya bụ akamụ ị ga-aghọta na i mesịa ya na ị ga-eme gịnị ọ ga-enye gị ezigbote ihe ị chọrọ o nweghị onye ga-agbatara gị ọsọ enyemaka n'ụdịka akamụ nke a mana ọ bụrụ na ị kwafere mmiri oke ndị agbata obi gị ga-agbata mmụọ nsọ ga-abịakwa ma nna na nwa nsọ ha ga-anọkwa ọ bụ ya ugbu a anyị ga-eme gịnị anyị ga-awụnye ihe anyị ga-eji mee ka ya bụ akamụ tọọ ụtọ etu a akamụ a si dị njikere kịta o kwesịrị ekwesị na a ga-etinye ya shuga mana oge ụfọdụ o nwere ndị na-etinye ya mmanụ aṅụ n'ihi na ha achọghị ọrịa shuga ịya ha ma ụfọdụ na-etinyekwu ya mmiri ara ehi nke e tinyere na mkpọ ọ bụ ya ka anyị ga-eji mee gịnị wee mee ka nke anyị tọọ ụtọ n'ụzọ pụrụ iche ị na-agbanyekwu ya ị na-egoli n'ihi na ọ ga-apụtakwa nke ọma o gwọkọ ya ọnụ nke ọma ka o nwee ike mee gịnị dị mma ile anya i mee gịnị gụnyezi nke a na-akpọ shuga n'ime ya mara ama na ọ bụ etu o si wee masị gị ka ị ga-esi tinye shuga chetakwa na m sị na ụfọdụ na-eme gịnị ụfọdụ na-eji mmanụ aṅụ aṅụ nke ha ka ọrịa shuga ghara inye ha nsogbu i lee anya ị ga-ahụ na akamụ anyị adịla njikere ị ga-aghọta na ọ bụghị ụdị nke ahụ ọ na-abụ a sị mmadụ mee ọ na-ekpe ekpere ime obi ka ọ ghara ịgba mmiri matakwa ama na ejikwa ihe dị ka akara erikọta akamụ ụfọdụ na-eji ji nwannu maọbụ nduku eme gịnị aṅụ ya bụ akamụ ụfọdụ na-ejikwa ji eghere eghe ụfọdụ na-ejikwa ihe dịka bụredi erikọta gịnị akamụ na ihe ndị ọzọ eji m n'aka na ị mụtara etu e si eme ya bụ akamụ daalụnụ nri eye